ne tɔgɔ ye adɛli samake ka bɔ renouveau la ne ka ɲininkali i n'a fɔ ayise y'a fɔ cogo min an bɛ bayɛlɛma hukumu kɔnɔna na minisiri ɲɛmaa i bɛ na waati min gouvernement y'i sinsin bayɛlɛmali ko in kan ka yira k'a fɔ an ka sariyasunw yɛlɛmali b'o la sariya kɔnɔ kow n'o ye kalata kow ye olu koɲɛw b'a la ni ko caman ka i ka laseliw lamɛn bi tubabukan na fo ka se bamanankan na n y'a faamu minisiri ɲɛmaa i b'a fɔ k'a fɔ a bɛna kɛ bayɛlɛma bɛ kɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bayɛlɛma a bɛ daminɛ waati jumɛn kalo mugan ni naani minnu aw kun bɛ ka u fɔ ko furancɛ fanga bɛ k'u la a bɛ koron u kɔnɔ wa ne ka ɲininkali filɛ n b'aw fo ne ye amadu umar jalo eh, AMAP ka cakɛda min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen bɛ balikukalan lawaleyali ma ne y'o ɲɛmaa ye a bɛ fɔ a ma ko kibaru ɲininkali min bɛ n bolo o ye kalan taasira ye bayɛlɛmaliw la a y'a fɔ ko a bɛ sinsin kosɛbɛ an ka kanw baarali kan kosɛbɛ ɔ n bɛ fɛ k'a dɔn labɛn min sabatilen bɛ o ko la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'i jigi sigi a kan k'a fɔ sini an ka kanw a bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka jamana nafa don nataw la. Ee, Adɛli Samake ye ɲininkali kɛ yan ni an b'a fɛ ka yɛlɛma min kɛ est-ce que o 24 mois in la est-ce que a bɛ se ka a bɛ se ka kɛ o de y'an ŋaniya ye an bɛ min ɲini Ala fɛ a k'an dɛmɛ o la maliyɛnw fana fɛ u k'u cɛsiri n y'a fɔ n ka intervention la tubabukan na ko à partir du 7 juin fɛn bɛɛ bɛna accélérer parce que ko caman bɛ an kun y'a boloda komi an kun bɛ négociation la an kun t'a fɛ k'a bɔ kuma wɛrɛ kana bɔ a la CEDEAO nɔfɛ o de kama an ye fɛn caman labɛn an ma bɔ n'a ye Mais à partir du 7, décret in publiera k'a yira maliyɛnw la ko an ka sira min ta président ye kalo mugan ni naani min fɔ san fila in an b'o sira kan parce que o de b'a kɛ mali kura a fondation bɛ se ka sigi seginkɔ kana k'a la tuguni san duuru kɔnɔ an kun b'a fɛ k'a sinsin fo ka premier étage deuxième étage troisième étage jɔ comme ça président kura bɛ n'i sigi a bɛ jamana diriger normalement gɛlɛya caman bɛ yen ale t'u gérer tuguni a tɛ sécurité ko gérer a b'a a b'a sɔrɔ armée organisée len don ka ban o b'a sɔrɔ sariyaw dilanna ale bɛna ka jamana gouverner ka taa gɛlɛya sɔrɔla an ko sisan an ka dɔ bɔ an ka ambition la a soubassement kɔni o kɔni an tɛ se k'o négocier parce que ni fondation ma sigi ka ɲɛ foyi tɛ se ka k'a ni président wɛrɛ nana mankan bɛna wuli a nɔfɛ sécurité ma sinsin mankan bɛ wuli tugun coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ donc o de y'a kɛ président ko san fila kɔni an tɛ sigi o kɔfɛ bon maintenant kabini mars 2022 kabini février yɛrɛ an kun commencera ka baara kɛ o n'an kun bɛnna ko dɔ kan an kun b'o bɛɛ bɔ kɛnɛma o mais comme u ma fɛn fɔ an fana tor'o la aw y'a ye sisan organe unique sariya bɛ CNT la le comité de suivi des assises nationales a bɛ sigi a tɛ mɛɛn a sariya tara chronogramme an kun ye baara kɛ a b'an bolo CEDEAO yɛrɛ b'a kalama o ne ɲɛ bɛ maa caman la journaux la non non non sisan comme u ye u ka chronogramme publier comme u ye u ka délai di a b'an bolo a ye comité fila sigi comité politique min bɛ présider ministre des affaires étrangères ani comité technique ministre de l'administration territoriale parce que an t'a fɛ tuguni an ka problème mɔgɔ wɛrɛ k'an ka commission présider n'a bɛ Mali concerner fo maliyɛnw k'a présider kɛ o fana bɛ baara la o hali décret in publiera don min na o dugusɛjɛ u ye réunion kɛ u yɛrɛ ko alhamdulilayi ko sisan vraiment ko gɛlɛya bɔra bɛɛ kan a y'a faamu donc waati minnu bɛna dɔgɔkun damadama minnu bɛna aw yɛrɛ bɛna ko bɛna accélérer en tout cas o de y'an ka ŋaniya ye maintenant o fana se ka sira sɔrɔ ni maliyɛnw dɛmɛ ma kɛ parce que la première année la an ye caman kɛ samasamali la o organe unique ni ani assises nationales u kan ka sigi kabini mois d'août mais comme président ko an ma an ka ko bɛɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an tora boliboli la caman nɔfɛ u ko k'u tɛ na k'olu bɛ na dɔrɔn n'an ko organe unique t'a la k'olu bɛ na ni assises t'a la k'olu bɛ na ni yuruguyurugu kɛlɛ y'a dabila an ka élection kɛ dɔrɔn an tor'o boliboli la an ye kalo naani perdu mais an m'o perdu parce que an tun b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka kɛ seere ye ne kɔfɛ président yɛrɛ jiginna ka bɛɛ wele caman ko k'u tɛ na parce que peut-être plan wɛrɛ b'u bolo donc o ɲɔgɔnna kana sɔrɔ tuguni o de kan n bɛ welewelekan bila ka taa maliyɛnw o deux ans in taara an ka sira ta ka taa à cent à l'heure n'i ɲɛ bɛ journaux la bi dɔ bɛ k'a fɔ k'olu tɛ sɔn organe unique ma tuguni ou bien n'a bɛ sigi f'a ka kɛ min ka di a tɛ organe unique k'a ka to kɔrɔlen n b'o kan n b'o ye parce que caman taara a fɔ CNT la k'olu ma associer k'a sɔrɔ bɛɛ kun welela o président yɛrɛ de mɔgɔ mɔgɔ y'i ban ka na ala barika la président du CNT fana wulila comme le président a demandé ka taa incluse o bɛɛ la dɔ ko k'olu tɛ sɔn fo sariya in gouvernement na ni sariya in fo ka yɛlɛma ko ko caman b'a la premier ministre tɔgɔ kana fɔ a la

an ka se ka sigi k'a fɔ maliyɛnw sisan a y'an labɛn élection bɛna kɛ dans huit mois bɛɛ bɛ k'i labɛn donc an b'o baara de la bi jalo ko école ani rentrée scolaire u ye chinois ka ziiri dɔ fɔ tubabukan na n bɛ segin a kan bamanankan na u k'a faamu a bɛ san kɛmɛ duuru bɔ chinois faama dɔ tun b'a fɛ ka wuli ka kɛlɛ k'a ka voisin nɔfɛ k'a ka jamana ka dɔ fara a ka jamana kan a ka conseiller dɔ y'a fɔ ko faama kana kɛlɛ in wuli n'i ye kɛlɛ in wuli a bɛ mɛn kɛlɛ bɛ daminɛ don min na an b'a dɔn mais a bɛ ban don min na an t'a dɔn a filanan n bɛna nafolo caman ni sɔrɔdasi caman pɛridi a la a bɛ se ka mɛn san kɛmɛ n bɛ min conseiller e ye an k'an jija an ka baara kɛ n'an ka soft an k'u ka o kɛ ekɔli tiɲɛ u bolo k'u ka ekɔli tiɲɛ a filanan an ka to k'u ɲɛmɔgɔw ka wari d'u ma k'u kɔrɔnpi corruption ni yuruguyurugu ka don u ka gouvernance la an b'an sigi yanni san mugan n'an wulila o b'a sɔrɔ o jamana ninnu a bɛɛ ye kunfin a ɲɛmɔgɔ ye zon ni yuruguyurugukɛlaw an b'u ka jamana minɛ tile kelen an ma se an ka kɛlɛ ka mɛn an k'o de kɛ a y'o de conseiller a ka ɲɛmɔgɔw ma donc mɔgɔ min b'o kalama an dun bɛ kalan an b'a dɔn fɛn caman bɛ ka kɛ mali la bi caman t'a dɔn pourquoi an bɛ sira sɔrɔ parce que an bɛ expérience caman dɔn min kɛra jamanaw la an b'o lajɛ o kana k'an na o o de kama kabini fanga in sigira président ko k'ale b'a fɛ examen ninnu ka se u ka kɛ fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ ekɔlidenw ekɔli karamɔgɔw a ka k'u ye esa u b'a dɔn enseignement supérieur u ka l'heure supplémentaire 2018 2019 2020 a bɛɛ kun ma sara o u ko f'a ka sara sisan ne ye kɔɔriko f'aw ye sisan wari k'u ma sara sur plusieurs campagnes 80 milliards président ko k'o ka sara o de la sisan i y'a dɔn uemoa bɛ condition dɔ placer ko n'i bɛ l'impôt ni fɛnw taxe min mara i ka jamana kɔnɔ min bɛ taa saraw ni fɛnw la a man ka tɛmɛ 35 pourcent kan mali bɛ fo 46 pour 48 pourcent o bɛɛ kɛra pour que l'école ni baara ka se ka kɛ maintenant waati dɔ bɛ se gouvernement bɛna sigi ni syndicat o le forum social a nafa de y'o de parce que an b'a fɛ n'an bɛ décision min ta o y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ y'a faamu n'u y'a faamu a majorité bɛ sɔn a ma ani syndicat wo i maa wɛrɛ wo maintenant mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ min b'a fɔ k'olu tɛ sɔn ça c'est tout il y a toujours des gens ŋaniya wɛrɛ de b'u la wo parce que mɔgɔ minnu b'a fɛ ka transition in dafiri a tɛ wuli k'a fɔ k'a b'a fɛ k'a dafiri o a b'a fɔ ko vraiment an sɔnna transition in ma transition in ka baara ka ɲi mais premier ministre de man ɲi transition in ka ɲi mais sara de ma di école denw école karamɔgɔw ma transition in ka ɲi mais nin de man di o bɛɛ ka mɔgɔw hakili transition in ka ɲi mais y a la vie chère o bɛɛ ye fɛn k'a don mɔgɔw hakili la pour que ka maga dama damaw sɔrɔ min bɛ se ka wuli ka mankan wuli jamana kɔnɔ ou bien ka école tiɲɛ c'est à dire u bɛ combinaison minnu kɛ an b'o faamu

bi kɔnɔntɔn ni duuru ko k'olu sɔnna gouvernement in k'a ka ɲi asimi goyita bɛ baara min na k'o ka ɲi olu ma e gouvernement jumɛn de bɛ se k'o sɔrɔ afiriki la bi gouvernement démocratiquement élu donc o de kama ne kɔni bɛ min fɔ n bɛ l'école syndicat fo n b'a f'u ye dɔrɔn fɛn o fɛn ni gouvernement bɛ se k'a sɔrɔ a b'a di école ma comme a b'a di l'armée ma comme a b'a di sɛnɛkɛlaw ma parce que

k'a kɛ maliyɛnw bɛɛ kan ye président modibo ko a ko a ye taa dɔɔni dɔɔni an ka jamana ma sigi kanko bɛ na ni mankan dɔ ye jamana kɔnɔ parce que jamana fan dɔw bɛ se ka wuli k'a fɔ ko u b'a fɛ ka jamana siya dɔ ka kan ka k'a jagoya k'a sigi olu kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mankan wuli jamana la ko k'an ka baara kɛ ni tubabukan ye fɔlɔ an k'an labɛn mun de sɔrɔla kɔfɛ kan naani sugandira bamanankan kɔrɔbɔrɔkan fulankan ani budamɛkan parce que arabukan sɛbɛnnen don k'a étudier k'a sɛbɛn après a fɔra ko mɔgɔw ka école kɛ à la base dans leur langue n bɛ taamasiyɛn dɔ d'a ma sisan burudamɛw par exemple u ka kan b'u bolo tifinna ale sɛbɛnlen don a mɛnna n'i nan'a f'u ye sisan a ye nin to yen a ye kɔrɔbɔrɔ kan ta parce que o de sɛbɛnlen don f'aw k'o kan a bɛ se ka na ni mankan ye jamana kɔnɔ i y'a faamu donc i bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ la mɔpti région la olu tɛ foyi mɛn ni fulakan tɛ hali kayi mara la mɔgɔ dɔ don mɔgɔ dɔ t'a dɔn ko n'i taa kayi mara la mɔgɔ dɔ bɛ yen u tɛ foyi fɔ ni marakakan tɛ ou bien fulakan tɛ donc jamana bɛ labɛn jamanaw dɔw bɛ yen a ka gɛlɛn u bolo a ka nɔgɔn u bolo par exemple n'i ye rwanda ta olu ye peuple kelen kan kelen culture kelen mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn pourquoi mankan wulila u ni ɲɔgɔn cɛ donc a ka nɔgɔn u bolo u ka président ka na k'a fɔ sisan an ka tubabu an k'an ka kan ta k'a sɛbɛn faransi filɛ nin ye an bɛ faransikan min fɔ u y'a diyagoya de ka sigi faransi la o minnu ko k'olu tɛ se u y'u diyagoya ka k'u ka kuma dabila dɔ bɛ hali bi u bɛ protestation la bretons ni corses ninnu an bɛ gɛlɛya min b'an bolo priorité min b'an bolo bi o t'an permet transition kɔnɔ an ka o kuma wuli par contre président ko k'u ka programme dɔ dilan programme de la culture à nos valeurs an ka laada laada kɔrɔ o ka dilan an ka kan an ka labɛn yɔrɔw la u bɛ se ka kalan kɛ président ko an ka histoire kɔnɔ maa o maa n'a ye ɲuman kɛ mali la n'a tɔgɔ dɔnnen don kabini lawali fo bi an ka baara kɛ k'u bɛɛ recenser pour que k'u réhabiliter fo le Mali contemporain la pour que Malien ka se k'a fiyɛrilen don n'u ye maa caman bɛ yen u b'a fɔ ko Firhoun Soni Ali Bɛri Sunjata Keyita après u b'u jɔ i n'a fɔ olu dɔrɔn de kɛra mali mais a caman bɛ yen n'i ye siya o siya ta u ka maabaw bɛ yen président ko k'an ka recherche kɛ u bɛɛ ka dɔn pour que a ye 11 novembre ta k'a kɛ la journée des chefferies traditionnelles des autorités traditionnelles o bɛɛ ye ka sigi pour que an ka laada n'an ka fɛnw k'u don mɔgɔw hakili la hali n'an bɛ constitution minnu dilan an hakili la an b'a fɛ an ka jamana ka laada ye an bɛ min fɔ u ka don an ka constitution la donc o baara de bɛ sen na dɔɔni dɔɔni kan bɛ se ka don kalan na yɔrɔ min na ni kidal don n'a bɛ se ka don burudamɛkan la ni gawo don a bɛ se ka don kɔrɔbɔrɔkan na yɔrɔ minnu bɛ bamanankan fɔ n'a bɛ se ka don u ka kan la ka mɔgɔw labɛn dɔɔni dɔɔni peut-être waati dɔw bɛ se génération wɛrɛ bɛna a kɛ min bɛna problème in résolu k'a sɔrɔ mankan ma wuli a la donc o de bɛ sen na bi pour que o k'a faamu ni on n'est pas alphabétisé o dans nos propres langues an k'o kɛ fɔlɔ ni intellectuel bɛɛ y'i alphabétisé ale yɛrɛ ka kan la o bɛ ko nɔgɔya denmisɛnninw ma a kɔfɛ dɛ hakɛto b'a la sali ala muhamadu